Aka akparala otu nwaanyị maka ịwụ onye bi n'ụlọ ya mmiri ọkụ n'ihi ụgwọ ụlọ. Akụkọ kwuru na Amaka Okonkwo wụrụ onye bi n'ụlọ ya bụ Imaobong William, onye Akwa Ibom mmiri ọkụ e tinyere ose n'Enugwu Ukwu ụbọchị Tọzde n'ihi akwụghị ya ụgwọ ụlọ. Ndị nọ ebe ihe mere kwuru na di nwaanyị ahụ bụ Ebere Okonkwo nọ n'ụlọ oge nwaanyị a wụrụ onye bi n'ụlọ ha mmiri ọkụ mana o nweghị ihe o mere. Dịka Imaobong siri kwu, Okonkwo gwara ya kwapụ n'ụlọ ya n'ihi na ọ kwụlighị ụgwọ ụlọ nke gwụrụ n'ọnwa gara aga maka ego o tinyere n'ụgwọ ụlọ. O kwuru na ya rịọrọ nwaanyị ahụ ka o nye ya ohere ịchọta ebe ọzọ mana dịka ọ na-asa akwa, nwaanyị ahụ buuru mmiri ọkụ o tinyere ose wụọ ya. Ka ọ dị ugbu a, e bugaala Imaobong n'ụlọọgwụ Zion Hospital dị na Nọọfịa ebe ndị uweojii ogige nke Nimo nwụchiri Okonkwo. Kọmishọna na-ahụ maka ụmụnwaanyị na ọdịmma ọha na steeti bụ Ify Obinabo onye gara leta Imaobong n'ụlọọgwụ kelere ụmụnwaanyị Enugwu Ukwu bụ ndị gbara mbọ hụ na ndị uweojii nwụchiri nwaanyị ahụ. Obinabo onye kwere nkwa na ya ga-eso okwu ahụ iji hụ na Imaobong nwetara ikpe ziri ezi dọrọ ndị anya aka Anambra aka na ntị sị ka ha na-enye mkpesa na gọọmenti steeti ahụ agaghị anabata mkpagbu maọbụ ajọ agwa n'aka ndị bi na steeti ahụ Enwe si eme ka nsị chọọ ịkọwa m maka ana m akwụ n'eziokwu after one day this woman bịa bịa wee sị m biko ya chọrọ ụlọ wee sị na nwere ụlọ dị ya. mana m na-elebere ya anya mana gịnị mere ebe i bi o wee kọwara m kọchara m ihe this woman na-eme m wee sị okay tọwa na m akpọ dị nwa anụ onye be anyị ka ọ bụ. mkpọrọ data mama Mmeso wee jụrụ ya ajụjụ sị mama Mmeso kedu ihe this woman mere ọ sị na nwaanyị a na-eji ụgwọ ụlọ ugwu jide ụgwọ ọkụ m wee sị na ọ bụrụ na o ji bụ ụgwọ ọkụ na-esi enye kwapụ n'ihi eme ya na a na-eme six months ka this woman wee kwa ọ sị na a ga-eme ya eme wee sị mana ka ya gwakwa m kpolo aja na mbala be nna m wee sị m ada osezi ọ sị m kama na ya na-awụ nwaanyị a mmiri ọkụ na ose si ma a na-esiri ntezi eje wee sị asị be nna m ka efuo ihe ya nọ be nna m na-aga ọrụ nwa nwaanyị anọ na nwoke ebe and anọkwa na ahụ nwaanyị a mmiri ọkụ maka iwu ọnya ya ife ihe m na-eme ọ sị na ya wụchaghị enyi tijara na ihe ya ji wee mee na this woman ya enyega ya na ọ ka ya n'ọkpụkpụ aka ọ wee ruo on Thursday ọ mmadụ pụọ kpọ m from Aba abịa na onye Aba abịa

wee were nnukwu phone a wee see ya secha ya wee naruo na awa ọpụtan wee raise-zie alarm. wefụta ya na-egosi onye ọ nọ na awọ sị anyị fụta ka anyị chụọ ihe ọjọọ ọsọ ka ị ka mma meso esi na-eme ibe ka ya gba ya nkịtị na ụma arụ ndị mmadụ na-ekwufụtazi na-ekwufụtazi na-ekwufụtazi nsị asụ na ị mechara rụọ nwaanyị a blọk ọ rụọ m aka n'anya sị m adaosi na ya ka ya emegbu ya ọzọ na Saturday nwa na-abịa na ya adịchọn ya bụ nwaanyị ọhụrụ ahụ wee sị ya ọsị mkpe ya na nwanne ya nwaanyị sị na nke ka wa obere ibe ha dị na iwe agbabago m ọgbago mechaa gbarata m wee ruo ebe ọ na wee kpọọ nya taya wee pịa m ibe ụlọ n'anọ wee sị ya na tata ka m na-eme gị before ndị mmadụ wee bịazie tinye aka nụchacha ọgụ ọkpọ nnu okwute mkpọta mọtọ sị ka m pịawa anyị isi. after this incident ee bụ Thursday m bịara ebe sị ka m pịawa anyị isi ọ sị na nwaanyị a na onye mpịapịa na o nwere onye ekwu ya ọ sị na ọmakwali mmakwali ya memere nwaanyị a mmemeli ya na mba onye ahụ nsị ahụ adịgo out na this woman before m wee kpọkọ ụmụ nwaanyị wee sị ba na anyị eje be nwaanyị a ka anyị nwudie

Drivers na nwaanyị tiri mkpu agbagawa na mmiri ọkụ ọnwa tụgbugwe na na mmiri ọkụ bịa kasịsị ya na then aka akpọ nọọsụ nọọsụ then na-agwa ibe nwa naira akpọ na isi ka mụ arọ tụrụ ọnụ ọkpọ nọọsụ nọọsụ wa sị ka ebido ebe na kọndens obidozie ya ụlọ ọgwụ

O nwerọ ka anyị si wee support ụdị alụlụala a. It was a terrible thing na mmadụ dị ndụ ga-eme mmadụ ibie na community a sị. ose mix with hot water wụọ mmadụ so anyị asọpọtụrọ o nwerọ onye sọpọtụ ụnụ Eh, etiti Awovu niile asọpọtụrọ. Enugwu-Ukwu entire ụmụ nwaanyị Enugwu-Ukwu nọ ebe a on their behalf anyị asọpọtụrọ ọ bụrụ na mmadụ mee gị ife na-amasịghị gị jee n'aka ndị uwe ojii jee nye mkpesa ka fa were aka fa lụọ ọlụ fa ọ bụrụ ihe dị ka ụdịrị okwu anụnwa ife ị ya-eme bụ ije gbaa nwaanyị akwụkwọ n'ụlọ ikpe ndị ụlọ ikpe were aka fa wee lụọ ọlụ fa ka anyị ghara ịdị na-eme ife ndị oyibo kwu sị na i take laws into our hands ka anyị ghara ịdị na-eme ya maka na ọ na-emebi ife ọkwa n'ebe a ka anyị na-akwụsị n'ihi na Igbo tụrụ ilu sị na ebe esu nwụ ọ bụrụ ini ya